Amháin le spáráil ag Seanleithghlinn nuair a bhuadar a gcúigiú craobh Cheatharlach i mbliana. Ina gcoinne ag an deireadh seachtaine bhí Cúil an tSúdaire, a tháinig slán ó athimirt de chluiche ceannais Laoise. Ní raibh ceachtar foireann tar éis cluiche ceannais Laighean a shroisint roimhe seo, an seasfadh na coimhlintí contae leo i mbliana i gcraobh AIB Laighean. Mícheál Ó Drisleáin atá i mbun tráchtaireachta. Buntáiste baile dar ndóigh tráthnóna ag Seanleithghlinn agus slua deas á leanúint anso tráthnóna. Cúil an tSúdaire tá siad tréis cúig craobh a bhuachaint in imeacht sé bliain agus deis acu siúd anois. Ryan Murphy ag aimsiú tús maith ansan. An iarracht ar fad ag Murphy. Cúil an tSúdaire tréis socrú isteach níos fearr sa cluiche. Deis an turas so ag Patrick O Sullivan. cliste laistigh. Brú ansan Frederick Kaepernick ó thaobh cosanta de agus iad ag dul tríd an-éasca. Cúil an tSúdaire agus ag an deireadh Jordan Fitzpatrick. An ceathrú cúilín anois acu is scóranna ag teacht níos fusa go cinnte. Ag teacht ansan ag Stephen Scallon. Arís Cúil an tSúdaire an-láidir. 17 gcraobh buaite. gContae Laoise agus dhá cheann go deimhin as a chéile. Deis an turas so ag Ronan Coffey. Cruinneas go leor i measc na dtosaithe. Ceann maith eile ansan ag Coffey. Bearna de chúig chúilín oscailte agus scóranna ag teastáil ó Sheanleithghlinn ag an staid seo. B'fhéidir go bhfuil deis anois teacht chun tosaigh ag Niall Roche. Luas iontu nuair a bhriseann siad amach mar sin. Tadhg Roche. Seachtain cliatháin ar dheis agus spás b'fhéidir á gcruthú níos fearr ná mar a bhí go dtí seo. Deis anois ag an bhfear lár páirce, sin é Mikey Bambrick. Tá na maoir sásta, theastaigh sé sin uatha. Scór maith ag an bhfear lár páirce. Anois Cúil an tSúdaire ag iarraidh dul chun cinn a dhéanamh. Tá deich mbliain go deimhin óna raibh aon fhoireann ó Chontae Laois ag imirt i gcluiche ceannais na peile. Cé gur seo an chéad bhabhta, tógfaidh siad céim ar chéim ach ag an staid seo seacht gcúilín chun a maitheasa beidh siad breá sásta Pat Roe, bainisteoir ag faire isteach go géar ar chúrsaí. Spás cruthaithe ag Patrick O'Sullivan, deis ar chúilín ard-iarracht ansan ag O'Sullivan agus ag an deireadh an cúilín tugtha. Ag tarraingt leo anso. Ocht gcúilín anois eatarthu. Craobh Ceatharlaigh buaite don gcúigiú babhta i mbliana ag Seanleithghlinn agus b'fhéidir go bhfuil deis teacht chun tosaigh anois. An fear contúirteach is é an fear lár páirce, Mikey Bambrick. Fuair sé cúilín sa chéad leath. Ceann eile aimsithe ansan. Tá siad ag maireachtaint ar an mbeagán go cinnte. Niall Roche. Caint ionadaí tugtha isteach chomh maith. Séamus Kinsella, b'fhéidir go bhfuil deis scórála ag teacht anois. An-chosaint á dhéanamh ag Cúil an tSúdaire agus, bhuel, b'fhéidir go bhfuil oscailtí ansan agus deis ag Seán Taylor. Tá an ceann seo treoraithe isteach go maith ansan aige. Níl an tuáille caite isteach fós. Fós sé cúilín idir na foirne anso. Buntáiste tugtha ansan ag an réiteoir, sin é Ian Howley ó Áth Cliath. Féachann spás arís istigh ansan ag Alex Mohan. Cabhair ar dheis agus ar clé, sásta dul písín eile é fhéin. Spás cruthaithe istigh ansan agus ó, ar imeall na cearnóige, deis ar chúl! Stoptha an chéad uair, beidh an tarna seans go deimhin ag Ryan Murphy, cúl a chinnteoidh bua dóibh anso tráthnóna. Stoptha an chéad uair ag Stephen Scallon. ach tháinig an briseadh amach agus ag an deireadh bhí Murphy ag fanacht san áit cheart. Cúl luachmhar agus an gnó déanta ba dhóigh liom ag an staid seo ag Cúil an tSúdaire.